OK, daoibh, a chairde, agus fáilte chuig an seachtain ghearr seo. Níl ach an Céadaoin, Déardaoin agus an Aoine le déanamh againn, so tá súil agam go raibh deireadh seachtaine fada iontach deas agaibh ón Satharn go dtí an Máirt. So inniu, tá muid ag leanúint ar aghaidh leis an obair. Tá an ceacht déanta amach an 6ú lá de Bealtaine, sin an Céadaoin, tá sé ar an taobh, tá an foirm Microsoft ansin agus dar ndóigh beidh an cabhair ar fáil ar YouTube. So má téimid isteach feiceann sibh go bhfuil muid ag obair ar an scrúdpháipéar ó 2014. Beidh muid ag léamh altanna 1 agus 2 don cuid G, so sin an ceann is deacra ar an bpáipéar agus beidh muid. ag líonadh isteach é roimh 9:30 maidin amárach, so that's maidin Dé Déardaoin an seachtú lá agus beidh an foirm ag dúnadh ansin. So níl ceithre ceist le déanamh againn inniu, so má feic muid ar an bhfoirm, tá sé leagtha amach mar seo, trí pointe, trí pointe, trí pointe agus dhá pointe. Now ná déanaigí dearmad, fiú go bhfuil na pointí ansin, caithfidh mé ceartúchán fisiciúil a dhéanamh ar sin, so tiocfaidh sé suas nuair atá sibh críochnaithe mar 0, gur fuair sibh 0 sa scrúdú sin ach beidh deis agam then dul isteach agus iad a cheartú agus na marcanna a bhronnadh oraibh so ná bí buartha faoi sin. Beidh a fhios agaibh mar cuirfidh mé isteach ar an bhféilire go bhfuil an ceartúchán sin déanta agam. OK. So le sin ráite, Ceist 1, Cónaíonn Moira agus Inge ar Oileán Baltrum. Mo leithscéal. Eh, tabhair sonraí faoin oileán. Sin alt 1. Eh, píosa fizzy uisce ansin. Ceapaim gur mé an t-aon duine ar an domhan atá fós ag ól fizzy uisce, but coimeádfaidh mé Ballygowan ag dul. Tabhair sonraí faoin oileán. So trí pointe, beidh siad ag lorg ar a laghad trí trí pointe scríofa. Cad é a chaithfidh na deirfiúracha a dhéanamh ó am go ham? Mínigh cén fáth. So ansin trí pointe. Faigheann na deirfiúracha litir, in alt 2, nach raibh aon choinne acu léi lá amháin. So ansin faigheann siad é sin as an gorm, tabhair sonraí faoin litir. Agus ansin cad a dhéanann Moira agus Inge an tráthnóna sin? So nuair atá sibh críochnaithe, brúigh ar send agus submit. So má tá sibh sásta le sin a dhéanamh, is féidir libh dul agus alt 1 agus 2, A agus B, a léamh. Agus ansin muna bhfuil, rachaimid tríd na altanna anois. So.

So anois, eh, tá sibh réidh don cónaíonn siad ar an oileán, sonraí faoin oileán, so tá roinnt sonraí ansin, just bí cinnte go bhfuil sé soiléir as Gaeilge. Cad a chaithfidh na deirfiúracha a dhéanamh ó am go ham, so ansin cúpla sonraí faoi sin, cén fáth, is dóigh, eh, agus mínigh cén fáth ansin. Em, brum, brum.

Tá laethanta saoire agam agus táim ag teacht ich komme ag a ceathair a chlog leis an bád. So ankommen sroichfidh mé, sroichfidh mé, nó tagaim. Euer Cousin Hans, bhur gcol ceathar Hans, sin Hans actually, sin nóta daoibh, Hans sin Seán as Gearmáinis, Seán nó John, Inga ruft,

bhuel, nílim chun é sin, is féidir libh é sin a aistriú daoibh féin, lecker, seo, we'll say le bheith deas, ith, bhí cead aici é a ithe. Hans sieht schockiert zu, aber sagt nichts, bhí cuma le iontas ar Hans ach níor dúirt sé aon rud. Ok, so isteach libh now le ceist a trí, faigheann siad litir, amh, tabhair sonraí faoin litir agus cad a dhéanann siad an tráthnóna sin. So is féidir libh gach rud a dhéanamh mar sin. Go n-éirí libh.